an ka foli bɛ bulabezi lajɛbaga cɛ n'a muso ye mali kɔnɔ mali kɔkan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen bi an ni cɛ belebeleba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo jakarija dunbiya ni bɛɛ b'a fɔ a ma ko isa naloma isa ah. i ni sɔgɔma nba i ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ yen baasi tɛ yen i bisimila an ka plateau nɔrɔmaba in sanfɛ mhm. folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an lamɛnbaga n'an filɛbagaw ma i b'i yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔɔni ok eh, n bɛ ala fo k'a barika da bari ale min sɔnna ka bi dugu jɛ an bɛɛ lajɛlen tɛgɛrɛ ma kɛ fɔ ka masa min sigi voti ma kɛ ka masa min sigi dan t'ale la n'i y'a mɛn diɲɛ ko o ko la an bɛ fiɲɛ sama ka bila a bɛɛ y'ale ala de ye n'an y'a fo k'a barika da an b'a ka kira sanumaba in fo an kuntigi mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye n'an y'o fo an bɛ diinɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo kerecɛn diinɛ o min yɛrɛ bɛ diinɛ wɛrɛ la o an bɛ bɛɛ lajɛlen fo yan de ye mali ye o foli tɛmɛnlen kɔfɛ an b'an ka belebelew fo surtout ne yɛrɛ ka belebele n'o ye sɛki malifalifiriba jara kati n b'a fo a ka kan ka fo ni n bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan ne de ye jakarija ye mhm. jakarija dunbiya mhm. ni bɛɛ ko ko isa naloma mhm. ɔ n sigiyɔrɔ bɛnnen don bajalan trois ma richard pɔn kɛrɛfɛ muso bɛ n bolo ani den fila an lamɛnbagaw ye faamuyali belebele sɔrɔ o la isa ah. i yɛrɛ bɛ nin comédie in kɔnɔ a bɛ wagati joli bɔ n bɛ nin comédie in kɔnɔ kabini 2006

ko n ka n sigi jama na au moins n'olu bɛ sur scène mm. surtout n'ale yɛrɛ yɛlɛla mɔgɔw bɛ critique min fɔ ko n kana dimi dɛ mɔgɔw bɛ critique min fɔ ale ma après ni n k'a ɲɛfɔ a ye pour que a k'a corriger ka bɔ a yɛrɛ la o kuma nin tora ne hakili la kojugu parce que an bɛ jamana min kɔnɔ bi surtout artiste critique man d'an ye n'i ye min critiquer dɔrɔn u b'a fɔ ko ee ko wa i ma karisa ye ne ka nin baara in kɛ ne ɲɛngoya de b'a la k'a sɔrɔ a to mɔgɔw k'i critiquer ni mɔgɔ y'i critiquer k'i critiquer i yɛrɛ b'a lajɛ yan a karisa ye nin fɔ ne ma est-ce que nin bɛ ne na i b'i sigi k'i réfléchir i yɛrɛ b'a dɔn art ye kelen de o ee kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi de don n'i bɛ se i bɛ se n'i tɛ se yɛrɛ i tɛ se wa n'i tɛ se yɛrɛ n'i taara i dege fana i bɛ se ale bɛ ten de n'i y'i dege ale la a i bɛ se ale la mais n'i t'ale kɛ yɛrɛ de i tɛ se i y'a mɛn yan o la ne taara ina la 2006 ne ye concours kɛ a ma reçu ne seginna ka na lycée la après ne tilala ka concours kɛ tuguni a reçu la ne ye ina kɛ daminɛ 2007 ka tila 2012 n donna théâtre yɛrɛ kɔnɔna na ina de kɔnɔna na
an lamɛnbagaw ye faamuyali belebele sɔrɔ o la isa i ka nin baara ninnu kɔnɔna na est ce que i ye gɛlɛyaw sɔrɔ a kɔnɔ
artiste yɛrɛ kɔni n'i ko ko gɛlɛya artiste yɛrɛ de gɛlɛya ye parce que jusqu'à présent an bɛ jamana min kɔnɔ u ma art faamu sinon n'i ye art faamu an bɛ kuma min fɔ ni an ye concert organiser diɲɛ jamana o jamana na surtout théâtre mɔgɔw kan ka billet ta ka t'u sigi k'a lajɛ comédien tɛ mɔgɔ wele ten dɛ comédien b'i wele a b'i layɛlɛ n'i y'a mɛn humour a bɔra anw ta de kɔnɔ an b'i layɛlɛ k'i lakasi ka tila k'i lasɔn i yɛrɛ b'a dɔn k'an bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ don bari an y'a formation kɛ o de kosɔn n'i ko gɛlɛya an bɛ se k'a fɔ k'anw ye gɛlɛya de ye parce que mɔgɔw b'an ye ko fɛn dɔ b'an bolo ka sɔrɔ o t'an bolo mais mɔgɔ tɛ bɔ n'i yɛrɛ ye mais baara in mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara in na i kɛra dɔnkilidala o i kɛra tiyatiribɔla o i kɛra humoriste o baara in ka d'a bɛɛ ye de sinon n'u bɛ temps min kɛ nin ko in na n'an y'a bila k'an bɛ taa ko wɛrɛ kɛ an bɛ reçu walayi mais hali bi u bɛ k'a faamu parce que n'i y'a ta mɔgɔ kɛmɛ la mugan y'a faamu ka ban parce que n'i y'i ka fɛn lancer dɔrɔn publication lancer olu yɛrɛ b'u ka billet ta ka t'u sigi k'i lajɛ parce que olu b'a dɔn ko théâtre yɛrɛ ye fura de i m'a ye o gɛlɛyaba de b'an kan bi an b'a ɲini population fɛ u ka bɔ k'u ka artistes soutenir surtout anw artistes yɛrɛ ne kɔni y'a dabila sa dɛ parce que ni komi n baarakɛɲɔgɔn min y'a jara a bɛ ka taa jouer san ne mhm. sinon n'a tun bɛ ka jouer bamakɔ ne tun bɛ billet tigɛ ka taa lajɛ ka wari dɔ don a kun mhm. parce que n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn dɛmɛ mhm. fɛn mɔgɔ t'an dɛmɛ parce que o problème b'anw yɛrɛ la fɔlɔ i b'i ka publication bila groupe sanfɛ a bɛ artiste groupe mais u tɛ bɔ ka kuma ka sɔrɔ n'olu bɛɛ kelen kelen na ko k'u bɛ mɔgɔ kelen kelen nabɔ e mago tɛ guichet ko la guichet bɛ fermer fo ka jama jɔ da la k'a sɔrɔ a se b'u bɛɛ ye a volonté b'u bɛɛ la n'an yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ walahi bilayi mɔgɔw bɛna an sɔrɔ sira kan u b'a dɔn k'an yɛrɛ bɛnnen don b'an dɛmɛ parce que gɛlɛya fɔlɔ y'anw yɛrɛ de gɛlɛya fɔlɔ anw yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ to ɲɔgɔn kɔ yɛlɛnijɛ la ɲɔgɔn nɔfɛ k'a sɔrɔ Mm. isa tɛ laloma ye dɛ i y'a mɛn isa ka kegun ni bɛɛ ye a ah, isa komi e y'a yira anw na k'e ye laloma ye e ko mm. pani dɔ bɔ ta an ko o lajɛ e ko pani dɔ bɔ de yɛrɛ
ka taa commandant de fɛ wa ka taa yɔrɔ dɔ taa commandant fɛ ee mais commandant ye baara dɔ da miyan kan ee fɛn kan a ma diya dɛ ka saga siri a kɔ la ka yala yɛrɛdɔnbugu kɔnɔ commandant ye baara min d'a kan o la ee sisan kɔni mm. yɛrɛdɔnbugu cɛ n'a muso sisan baba commandant de ko fo n ka bɔ k'a fɔ bɛɛ ye ko furusiri papier tɛ muso muso la hali n'i ye sigilen ka yɔrɔ bɔba i b'a dɔn ko furusiri papier t'e la k'a b'i minɛ k'i di cɛ wɛrɛ ma walima a bɛ di ne isa yɛrɛ ma n b'i kɛ tabana ye aa lamɛnbagaw ni ne ye isa laloma ye donc a bɔra ka min kɛ sa isa yɛrɛ yɛrɛ de filɛ an bolo bi sɔgɔmada in na donc isa don n'a nataw la i kɛlen bɛ ka mun planifier i ka baara kɔnɔna na i ka futur projet o i bɛ se k'i da don olu la k'olu walawala
ɲinan kɔni kabini salon n bɛ se k'a fɔ kabini salon ne décidera k'a fɔ ko n tun ma prêt n prêtnen tun don dɛ mais kow ka ca i b'i ta kɛ i bɛ état ta kɛ n bɛ ala fo k'a barikada ala ye ne garisigɛ n kɛra fonctionnaire ye n bɛ mopti lycée la j'enseigne là-bas n bɛ art dramatique kɛ yen n bɛ ala fo ka barika da ala ye ne kunnajɔ la n bɛ ala deli a k'o chance ɲɔgɔn di n collèguew ma walasa u ka baara sɔrɔ ka n'u ka art fɛnɛ kɛ ee don n'a nata la projet min bɛ ne bolo ne yɛrɛ ka projet fanba tun ye ka musow laɲɛnajɛ kɔɲɔyɔrɔ de la o kɔni ye ne ka projet fanba yɛrɛ parce que n'o o fɛnɛ tun tɛ san tun b'a sɔrɔ ne ye art bila n bɛ musow fo k'u barikada muso tɛ ko o ko la ko man di hali ni muso tɛ du kɔnɔ walahi i b'a santi o de kosɔn muso ye fɛnba de ye mais musow yɛrɛ to du yɛrɛ la ala y'olu bonya k'u kɛ fɛnba ye ee ne tun bɛ kɔɲɔ ninnu kɛ ka caya n bɛ denbafɔli kɛ mais sisan ne y'a décider n bɛna salle ta n bɛ salle ta parce que ala ye n sɔn a la

ala ma o fɛnɛ sabati n k'o bila sur scène a ko isa n bɛna mɔgɔ kelen scénario sɛbɛn ka d'i ma one man show one man show an y'a ye gimba de tun b'a kɛ bi comédien humoriste caman b'a fɔ n bɛna one man show kɛ u bɛ mɔgɔw wele i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka jeu collectif de kɛ c'est un peu an minnu ye ina kɛ an b'a dɔn one man show mɔgɔw bɛ jouer fɔlɔ dɛ mais isa yɛrɛ tɛ jouer ni kɛnɛ dira isa ma 1h30 isa kelen de b'a kɛ scène sanfɛ o de ye one man show ye i kelen dɔrɔn c'est fatigant a ma nɔgɔn a bɛ mɔgɔ sɛgɛn kojugu ne yɛrɛ b'a répétition na n yɛrɛ fɛn bɛɛ de nege tɛ n na tuguni mais baara de don ɔ o projet de bɛ n bolo k'o bila sur scène n'ala ma baasi kɛ le 19 mars palais de la culture sanfɛ salle bari n bɛ siran ni n taara ɲun salleba kɔrɔ ko n ye naloma ye mɔgɔw bɛ n lakegunya yen n'u ma bɔ u bɛ n lakegunya o salle kɔnɔ yen mais ni n taara salleba kɔnɔ ne yɛrɛ kelen bɛ se ka mɔgɔ kɛmɛ ladon parce que a kɛra n kanubagaw bɛ yen n kanubagaw bɛ yen nin yɛrɛ publication senfɛ ne kanubaga dɔw tun tununna n na u bɛɛ seginna parce que u ye ne ka affiche ye mɔgɔw ka statut sanfɛ u ye n ka numéro minɛ olu la an tun tununna ɲɔgɔn na ko isa an tun bɛ ka nin don kelen de makɔnɔ an tun sigilen don ka nin don kelen de makɔnɔ mais sani ni bi eh, le 9 eh, le 19 mars ka se n tun y'a kɛ mopti salon mais moptikaw fo k'u barika da mɔgɔ kana ɲina sababu kɔ u ye guichet fermé ye surtout ali sango ani asan tribunal asan olu ka ko ma nɔgɔ parce que olu bɛ mɔgɔw datugu de mais a sɔnna ka don jigi kɔrɔ ka fara ali sango kan ani lampɛrɛ moptika bɛɛ lajɛlen n b'u bɛɛ lajɛlen fo olu ye n dɛmɛ ka guichet fermé ye n ye collèguew wele ka bɔ yan nɔ ka taa u ye dususuma sɔrɔ a la minnu o projet de fara n ka kɔɲɔ kan aa n'o projet kɔni tora ka jaabi fɛnɛ muso bɛ sɔn ka fama ma kɔɲɔyɔrɔ la dɛ isa an ye faamuyali belebele sɔrɔ o la i kelen bɛ ka ko belebeleba dɔ labɛn e k'o ko belebeleba kɔnɔ e kelen bɛ ka mun ni mun labɛn o kɔnɔ ni ko tɛ kɛ baasi ye k'a na bɛ dɛsɛ siga t'a la ko isa naloma ka 8 mars foli musow bi a ka don ye a ni an ka don ye ee ala surtout ne m'a fɔ n ko muso wa ne bɛ fɛ ne bɛ ko o ko daminɛ n ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ ne b'a daminɛ muso de la bari ni muso bilar'i ɲɛ ala yɛrɛ bɛ sɔn ni muso sɔnn'i ye ala yɛrɛ bɛ sɔn ee fɛn belebeleba in labɛnnen don musow yɛrɛ de kan uniquement muso mais cɛw b'a la denw b'a la famille b'a la diɲɛnatigɛ yɛrɛ kow b'a kɔnɔ mɔgɔ ma i yɛrɛ da dɛ mɔgɔ ma i yɛrɛ da mais ni jama taara ni mɔgɔ minnu garisigɛ sera ka don 200 personnes minnu na se ka don n'olu bɔra ni ci min ye ɔ ne yɛrɛ kɔni n dalen b'a la jama yɛrɛ bɛna fɔ ko isa k'an ka taa babɛnba la n bɛ sɔrɔ k'a fɔ n'aw kana suruku ku dɔn n bolo dɛ n'aw ko k'an ka taa babɛnba la an ka guichet fermé in fɛnɛ dɛ an bɛ guichet fermé donc musow ye welekan mɛn musow sen bɛ fa ka taa 8 mars kɛyɔrɔ la ni mhm. ala sɔnna a ma isa conseil jumɛn b'i bolo an'i ka ladilikan ani dire mot à l'endroit de tes fans ani jama bɛɛ lajɛlen eh, ladilikan min bɛ ne bolo surtout surtout ne b'a daminɛ n ka fanu de la ne ka fanu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ à 100 pourcent 90 pourcent bɛɛ ye denmisɛnninw de m'o f'i ye c'est ne bɛ baara min kɛ a ka di denmisɛnninw ye kojugu ni baara diyara denmisɛnninw ye n'i ye den sɔrɔ dɔrɔn i b'a ba sɔrɔ n'i ye den sɔrɔ i b'a fa sɔrɔ n'i ye den sɔrɔ dɔrɔn i b'a tɛnɛmuso sɔrɔ i b'a kɔrɔw sɔrɔ i b'a ka kabila sɔrɔ ne ka ladilikan belebeleba ye min ye ka ɲɛsin n ka fanu ma n'o ye n teri denmisɛnninlakaw ye o ko mansaw k'u hakili to denw na k'u denw kalan n'i y'a ye an bɛ tiyatiri bɔ bi an tɛ molibaliya kɛ an sen tɛ mɔgɔ ka kuma la i y'a faamuya kalan de y'a sa an ma parce que an ka professeur y'an kalan ni min ye fo k'i sa n'i tɛ sur scène i tɛ molibaliya kɛ kɛnɛma u k'u hakili t'u denw na u k'u denw bila baara la samedi ni dimanche u k'u hakili t'u denw na u k'u denw dege mɔgɔ bonya la surtout ni mɔgɔ min ma den min wolo n'aw bɛ ɲɔgɔn ka du kelen kɔnɔ kan sinamusoya ni sinamusoya la e yɛrɛ de ye den wolo mais kana to e den k'i ka baara kɛ a to a k'olu ta kɛ ni den lamɔna n'o ye walahi hali n'a taara diɲɛ dan na a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɔ parce que ni denmisɛnninw tɔɔrɔla dɔrɔn ne bɛ tɔɔrɔ masaw k'u hakili to den na den ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'i y'ale mɔ k'a bila yɔrɔ min dɔrɔn a bɛ ten surtout denmisɛnnin na mɔgɔ dɔ bɛ yen u siɲɛ fɔlɔ u bɛ boli ka na dɔrɔn i bɔra dugu kɔnɔ mama mama e karisa de ye nin k'i kɔfɛ tan dɛ i b'a k'a da la po hali n'a y'a sɔrɔ e jugu don o tigi y'e ka den korizebaa ye wala siɲɛ wɛrɛ hali n'olu mɔgɔw ye e, ko wɛrɛ k'e la a t'a f'i ye mais n'e y'o lamɛn k'o bil'i sɔnni kɔrɔ ka bɔ ka kɛlɛ kɛ aa e den kɔni sa a na kɛ RFI ye sa dɛ parce que i mana bɔ a bɛ kuma bɛɛ de ramasser n'i nana dɔrɔn a b'a bɛɛ to i kɔrɔ n'o kɛra a b'i si dɔgɔya i bɛ sa ka bɔ a kɔrɔ n'o kɛra diɲɛ b'i kulonkɛ la an bɛ taa ala deli o la en même temps ladilikan min bɛ n bolo ka se artisiw ma an ka baara kɛ sisan kɔni mali yɛrɛ bɛ baara de bolo mali ye silamɛ jamana ye mali ye kerecɛn jamana ye mali y'a bɛɛ ye mali bɛ baara de bolo dusu bɛ malien na parce que an ka culture bɛ kɔfɛ an ka culture bɛ kɔfɛ a kɛra en bambara a kɛra en français o ni min bɛ se min na wuli k'a bila sur scène an k'an ka culture valoriser an ka culture bɛ kɔfɛ an tun bɛ mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ bi a bɛɛ b'an ɲɛ an ka wuli an ka salle ta an ka baara kɛ hali ni mɔgɔ ma don walahi don dɔ la mɔgɔw bɛ don i bɛ tigɛ mɔgɔ fila min bɛ don olu bɛ bɔ ka taa fɔ mɔgɔ u terikɛ minnu ye ko e ko karisa ye fɛn ɲɛnamaba de yira n na k'aw to ka taa sa siɲɛ wɛrɛ n'i y'a lancer tuguni o bɛ kɛ mɔgɔ naani ye kana décourager dɛ ni mɔgɔw ko k'u tɛ don yɛrɛ an ka taa kɛ plein air la fu walahi an ka taa kɛ fu ala bɛ sababu ɲuman dɔ c'i ma a bɛ nin ka i dɛmɛ k'i ka pièce ta ka diɲɛ yaala n'i ye awɔ parce que fu fɛnɛ man d'an ye o o y'a problème dɔ ye an k'a kɛ an ka bɔ an ka théâtre kɛ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ fc tun bɛ fɛn kɛ porte en porte kɛ ka taa don mɔgɔw ka du kɔnɔ k'an nana théâtre bɔ l'aw ye i yɛrɛ b'i sigi u bɛ théâtre b'u ye u bɛ tila k'u ka doni dalajɛ u bɛ taa bi u b'a nafa kɔnɔ i y'a faamuya an ka théâtre bɔ ne yɛrɛ kɔni ni ne nin one man show lancer palais la n'a n'a ne bɔra yen nɔ ne bɛna acte sept demander k'a kɛ gratuit ye ni ne bɔra ne bɛ taa n ka sigida la fɛnɛ k'a kɛ fu ye walahi parce que n bɛ fɛ mɔgɔ fɛn pièce min bɛ n bolo mɔgɔw k'a dɔn min don parce que ni mɔgɔw m'a dɔn fɛnɛ pièce tɛ taa o de ye n ka objectif ye isa an tɛ se k'i bila ka wuli ka bɔ an ka plateau sanfɛ hmm. f'i ka dɔnkili duman dɔ da eh, kana n bila dɔnkili da la sa ayi isa dɔɔni da ok ah. n teri n teri n teriw ka dɔnkili bɛ yen n'o ye denmisɛnninw ye mhm. parce que n'i y'o ye carré kɔnɔ dɔrɔn ko kikiriki isa naloma kikiriki isa kikiriki isa naloma kikiriki isa naloma ko cɛ bɛ cɛ a dasima wara ye mais ne ta in ma nɔgɔya n bolo dɛ parce que muso fila de bɛ ne bolo mm. e ne ko n bɛ taa dugu la mm. fanta ko ko isa ko sanni ka taa dugu la k'i bɛ ɲama i bɛ dɔnkilinin dɔ d'an ye mm-hmm. musow ka keleya ka bɔ mm. ne ko fanta n ko dɔnkili tɛ ne bolo dɛ n k'i yɛrɛ b'a daminɛ n ko b'a a dɔnkili laban ye fanta ko isa isa dɔnkili la ne fana n janyɛba e bɛ taa ka ne to wa ka ne to kelen na miiri la fanta ko isa ayi kana taa isa mm -mm, kana taa isa kana taa ka ne to mon amour e o kɛlen jɛnɛba nana i jɔ tan ko ɛɛ ko o tuma ko concert de bɛ yan wa mun de bɛ yan fanta ko ayi ko balani show ko isa k'i ye dɔnkili min da fanta la ko dɔnkili wɛrɛ da ne yɛrɛ la ne ko jɛnɛba ne tɛ dɔnkilidala ye musicienw bɛ yen ne ye théâtre de kalan kɛ n ko ne tɛ dɔnkilidala ye e isa i dun bɛ dɔnkili da an fana na dɛ n'a ma ɲɛ i ye muso fila furu ɛɛ deux galons aw fana sen b'a la dɛ n'a ye min k'aw muso dɔ ye so kɔnɔ a ye t'o kɛ dɔ in fana ye parce que isa kɔni ne ye jɔn jɔyɔrɔ la ne ko jɛnɛba ma ko finmaniw yo ala jɛmaniw yo ni jɛnɛba tɔgɔ tɛ muso min na ni jɛnɛba tɔgɔ tɛ muso ah. aa isa o jara o jara o jara donc an ka foli b'a lamɛnbaga cɛ n'a muso aw k'an bɛn